Dia dhuit agus fáilte go dtí tasc oibre uimhir a dó. Em, ceart go leor. So, féach anseo. Ainm an dalta, scríobh d'ainm. Dáta, scríobh an dáta. Múinteoir, mo ainm. So, scríobh isteach Adam ansin. Okay? Now, an chéad tasc anseo ná cluastuiscint. Ok, so cluastuiscint anseo, anseo agus anseo. Ok? So, éist le seo, so brú anseo. Ok? Press down there, that'll bring you to here. Páipéar B. Sample B. Ok? Sample B and there's your each one there. Ok, so.
Scrúdú Bhí idir Deireadh na 1. Sraithe Sóisearaí. Scrúdú Deireadh na Ju.
Sraithe Sóisearaí.
Ju. Ok, just a little introduction and then on you Ceit. go then to 2, Ceit. 3, 4 agus 5. Ok? OK, very good. Now, lean ar aghaidh. So, cluastuiscint, sin ceist a haon, sin ceist a dó, agus a trí, anseo agus anseo. OK? So, you've done these before, guys. Níl sé seo nua em you did very well in these in your in your bréagscrúdú in your mock ok so no reason why you can't do just as well on it now ok ok now roinn B léamh agus ceapadóireacht tá eh léamhthuiscint anseo. All right, Ionad Spórt Uisce, Cúrsa Samhraidh, Acaill, Maigh Eo. Ok, so ceisteanna ansin. Tá an t-ionad seo suite i gContae Mhaigh Eo. Fíor nó bréagach? True or false? Ok, luaigh dhá spórt is féidir a dhéanamh ar Chúrsa B. Dhá spórt, Cúrsa B. Cé mhéid a chosnaíonn Cúrsa B? Ok, ar aghaidh leat. go dtí ceist sé. Ok, so seo an ríomhphost. Is tusa Olivia nó Oscar sna pictiúir thíos. Scríobh ríomhphost chuig cara leat atá ina chónaí nó ina cónaí thar lear faoi rudaí a tharla sna pictiúir 1 go dtí 4. Thar lear, b'fhéidir sa Fhrainc, b'fhéidir sa Spáinn. Ok? So chuig, ó, ábhar. OK, so cad a tharla sa phictiúr? Inis an scéal, tell the story. OK, use your briathra san aimsir chaite. OK, you've loads and loads of briathra san aimsir chaite, thosaigh mé, chuaigh mé, d'ith mé, d'ól mé, chónaigh mé, bhuail mé,

a mbeidh an fhéile leabhar ar siúl. OK so look at your keywords that I'm going to give you for these, cá háit would be one of those that you'll need to know in order to be able to answer these questions. OK Ceisteanna anseo, cén dáta a thosóidh an fhéile? Cad a deirtear faoi na haíonna speisialta? Luaigh aoi speisialta, cé uathu an mbeidh a mbeidh tú ábalta comhairle a lorg, céard a bheidh le foghlaim, cén price, conas is féidir tuilleadh eolais a fháil, ar mhaith leat féin dul chuig an bhféile leabhar seo, OK? So tá a lán ceisteanna anseo.

téacs teachtaireacht anseo, ok? Ceist uimhir a deich, léamhthuiscint faoin buachaill seo, Aidan Harris. Ok, cén dáta breithe atá ag Aidan? Car ab as do Aidan? Cén fhoireann cispheile i mBaile Átha Cliath ar imir Aidan léi? Cén dáta a raibh a shaol i Meiriceá deacair dó? Cén fáth a raibh sé deacair dó? Ok. Níos mó ceisteanna ansin, and then what you got there down the end is scríobh blog gairid faoi chluiche éigin a bhí ar siúl le déanaí. Ok, an cluiche a bhí ar siúl. So, bhí tú ag cluiche, scríobh blag faoi sin, an áit a raibh an cluiche ar siúl, na foirne nó na himreoirí a bhí páirteach ann, cé a chuaigh leat. an rud ab fhearr leat faoin gcluiche, rud amháin nár thaitin leat faoin gcluiche. Ceist uimhir a haon déag, Bhí tú ag ceolchoirm le déanaí, scríobh alt, write a paragraph, i gcomhair irisleabhar na scoile, for the school paper, ag cur síos ar an gceolchoirm sin. OK, so you were at a ceolchoirm.